Saol an Fheirmeora. Fear an-tábhachtach 'sea an feirmeoir. Mura mbeadh an feirmeoir, is beag a bheadh le hithe againn. Cuireann sé ar fáil dúinn arán agus prátaí, cabáiste agus tornapaí, feoil agus bagún. Murach é, ní bheadh siúcra againn don tae ná im don arán. Ní bheadh bróga ná stocaí ar ár gcosa againn. Caitheann an feirmeoir saol simplí ach is saol gnóthach é. Bíonn obair dhian le déanamh aige. Bíonn air an talamh a ullmhú do na barraí san earrach, é a threabhadh agus é a fhuirseadh. Nuair a bhíonn an talamh ullamh aige caitheann sé roinnt mhaith laethanta ag cur na síolta. I rith an tsamhraidh bíonn air aire a thabhairt do na plandaí agus nuair a thagann an fómhar caithfidh sé na barraí a bhaint. Tá roinnt mhaith buanna ag baint le saol an fheirmeora. Tá sé ina mháistir air féin. Ní ghlacann sé le horduithe ó aon duine. Is é a thoil féin a dhéanann sé i gcónaí. Ní bhíonn air éirí go róluath gach maidin. Ní bhíonn air brostú chun bus a fháil. Ní bhíonn deabhadh air riamh. Fear neamhspleách is ea é. Saol sláintiúil freisin is ea saol an fheirmeora. Bíonn sé amuigh faoin aer úr i gcónaí, i bhfad ó dheatach agus ó smúit na cathrach. Bíonn an ghrian ag taitneamh anuas air agus bíonn ciúnas na tuaithe ar gach taobh. Ní bhíonn le cloisteáil aige ach ceol na n-éan. Ar an taobh eile, tá roinnt mhaith buarthaí ag baint le saol an fheirmeora. Bíonn sé i gcónaí ag brath ar an aimsir agus nuair a bhíonn an aimsir sin gan a bheith oiriúnach bíonn saol míshuaimhneasach ar fad aige. Caithfidh sé dul amach ag obair faoi fhuacht agus faoi bháisteach. Uaireanta cailleann sé cuid mhaith de na barraí nuair a bhíonn an fómhar fliuch briste. Bíonn trua ag gach aon duine dó agus é ag iarraidh na barraí a shabháil le linn drochaimsire. Bíonn an feirmeoir sásta le saol na tuaithe. Ní bhacann sé go ró-mhór le fadhbanna móra an tsaoil ina thimpeall. Bíonn spéis aige ina fheirm féin, sna barraí a chuireann sé, agus san fhómhar a bhaineann sé. Nuair a bhíonn obair an lae críochnaithe aige, tugann sé aghaidh ar an teach, é sásta leis féin, cé go mbíonn tuirse air. Bíonn sos maith tuillte aige tar éis an lae fhada sna goirt. Aistí don lá inniu, Meánteist Ardleibhéil. Saol an fheirmeora. Fear an-tábhachtach is ea an feirmeoir. Mura mbeadh an feirmeoir is beag a bheadh le hithe againn. Cuireann sé ar fáil dúinn arán agus prátaí, cabáiste agus turnapaí, feoil agus bágún. Murach é, ní bheadh siúcra againn don tae ná im don arán. Ní bheadh bróga ná stocaí ar ár gcosa againn. Caitheann an feirmeoir saol simplí ach is saol gnóthach é. Bíonn obair dhian le déanamh aige, bíonn air an talamh a ullmhú do na barraí san earrach, é a threabhadh agus é a fhuirseadh. Nuair a bhíonn an talamh ullamh aige, caitheann sé roinnt mhaith laethanta ag cur na síolta. I rith an tsamhraidh bíonn air aire a thabhairt do na plandaí agus nuair a thagann an fómhar caithfidh sé na barraí a bhaint. Tá roinnt mhaith buanna ag baint le saol an fheirmeora. Tá sé ina mháistir air féin, ní ghlacann sé le hordú ó aon duine, is é a thoil féin a dhéanann sé i gcónaí, ní bhíonn air éirí go róluath gach maidin, ní bhíonn air brostú chun bus a fháil, ní bhíonn deabhadh air riamh. Fear neamhspleách is ea é. Saol sláintiúil freisin is ea saol an fheirmeora. Bíonn sé amuigh faoin aer úr i gcónaí i bhfad ó thoit na dteach agus ó smúit na cathrach. Bíonn an ghrian ag taitneamh anuas air agus bíonn ciúnas na tuaithe ar gach taobh. Ní bhíonn le cloisteáil aige ach ceol na n-éan. Ar an taobh eile, tá roinnt mhaith buarthaí ag baint le saol an fheirmeora. Bíonn sé i gcónaí ag brath ar an aimsir agus nuair a bhíonn an aimsir gan a bheith oiriúnach bíonn saol míshuaimhneasach ar fad aige. Caithfidh sé dul amach ag obair faoi fhuacht agus faoi bháisteach. Uaireanta cailleann sé cuid mhaith de na barraí nuair a bhíonn an fómhar fliuch briste. Bíonn trua ag gach duine dó agus é ag iarraidh na barraí a shábháil le linn drochaimsire. Bíonn an feirmeoir sásta le saol na tuaithe. Ní bhacann sé go rómhór le fadhbanna móra an tsaoil ina thimpeall, bíonn spéis aige ina fheirm féin, sna barraí a chuireann sé agus san fhómhar a bhaineann sé. Nuair a bhíonn obair an lae críochnaithe aige tugann sé aghaidh ar an teach. é sásta leis féin cé go mbíonn tuirse air. Bíonn sos maith tuillte aige tar éis an lae fhada sna goirt.